bụ ndị ọma na-ege ntị mm, anyị kene onye ukwu kene onye nta unu maara ndị nọ n'iru unu n'ụbọchị nke taata eh, ụmụaka igbo ga-adị mma family anyị bịa fụ nwanne anyị nwoke onye unu maara nke ọma iru ya na-agbakwa n'iru akwụkwọ unu ji Uncle IB wee malụ eh, anyị na ya nọ n'ụbọchị nke taata maka na ihe ọ na-eme n'iru akwụkwọ na-amasị anyị dị anyị mma anyị wee chọbịa ka ọ kụziere ụmụ igbo ihe maka na ihe ọ na-eme n'iru akwụkwọ bụ nnukwu ihe nkụzi ya ka anyị ji sị ka anyị bịa ka anyị na ya nọrọ n'ụbọchị taata ka ọ kụzikwara anyị nke anyị na-amatarọ ụmụnne m ekene m unu ebe onye si enene anyị anyị sị udo dịrị ụnụ ma daalụ ụnụ daalụ Uncle Uncle anyị ekene gị ndewo ndewo nne m ndewo n'atụfughị oge gị afa m bụ Chukwuebuka Okafor abụ m ezigbo nwa Igbo-Ukwu nke dị na Aguata local government afa m bụkwa Chukwuebuka Ọnụọla abụ m ezigbo nwa Neni nke dị na Anaọcha local government unu ma m ọfụma mụnwa bụ Okafor Ifeanyichukwu e jikwazị Uncle IB ma n'ilu akwụkwọ abụkwazị m onye Anaọcha a bịa na Anaọcha abụ m onye Agụlụ a bịa na Agụlụ abụ m onye Obeagụ nke onye ọbụla ma onye ọbụna bụ onye na-esi Agụlụ ana ma Obeagụ maka ihe e sikwa Obeagụ wee gapụtakwa Adazi bụ Adazi ụlọọgwụ dịkwa ụmụ ụlọọgwụ dị na Adazi ama ama onye ọbụla si Obeagụ ana gbaru ime Obeagụ ga-apụta ya bụ ụlọọgwụ so ebe a ka anyị si ekelekwa m unu ọfụma ee eh, ihe anyị na-eme bụ ka ana igbo dị mma ya ka anyị ji bụrụ ụmụaka igbo ga-adị mma family ee anyị na-agagharị ajụta ndị ka anyị marụ ajụta ndị okenye ajụjụ elee ihe a na-eme n'ala igbo bụ ihe na-adịrọ mma elekwana ihe a na-eme n'ala igbo bụ ihe dị mma maka na anyị matarụ na e nwee ihe mere oge ugbu a anyị na-amatarọ ndị okenye anyị nwere ha mechaa ụwa ha na ọ ga-afịa anyịnwa ụmụntakịrị alụ anyị wee na-enere anya iru akwụkwọ wee na-afụ ihe nkụzi ị na-akụzi anyị ihe mgbazi ị na-agbazi wee ma na gị bụ gị bụ nwa malụ ntọnanị ma mara ihe dị mma na ihe na-adịrọ mma ya ka anyị ji chọrọ gị bịa abịa sị ka anyị bịa jụtụ gị ajụjụ biko dodo o nwere ihe ị matalụ ma ọ n'anya nna gị ha na-emebe oge gboo ndị oge ugbu a na-adị emezi and ya bụ ihe na-emebi ife n'ala Igbo ofu ife na-emebi ife n'ala Igbo bụkwa ofu ife afụ onye ọbụla ma a sị na onye alụ yaba alụ kedu ebe ọ ga-eje ọ jee Ụlọọgwụ. ụlọ ọgwụ ọ jee ụlọ ọgwụ tupu ndị dọkịta emetụ ya aka bụ ndị dibịa oyibo emetụ ya aka a ga-ebu ụzọ gwa ya bụ onye sị ya na ọ ga-eje ihe a na-akpọ nyocha nya bụ lab ka e nene ya alụ ka a mara ife na-aya onye afụ maka na ị ma mpụta nyebe nya bụ onye ọgwụ ị ya-ebugodo ụzọ mee gịnị jegodo mara ife na-eme onye afụ ọ ya bụ ị na-enye ya ọgwụ mara ọgwụ ị na-enye ya mara ife ọgwụ afụ ga-arụ n'arụ ya mara na ọ bụkwa ife ahụ na-eme ya ka ị na-enyere nya bụ ọgwụ o wee bụrụ na ndị be anyị ada ajụzi ese a bịa na alụmdi na nwunye ada ajụzi ese ife mee mmadụ ada ajụzi ese ọnwụ daa na ezinụlọ ada ajụzi ese ọtụtụ ihe na-emebi ife n'ani Igbo taata e kwesịrị ịjụ ese wee gbachie nya bụ ife ka ọ ghara ime ọzọ maka na afa a unu na-anụ a na-akpọ Ọzọemena ada aza nya bụ afa na nkịtị e nwere ife bute nya bụ afa eziokwu ọzọ emekwana bụ na o nwere ife menụ a jụọ ese mara ife mezịnụ e dozie nya bụ ife a sịzịa ọzọ emena na ọzọ ama mmezi maka na e dozigo nya bụ ife mana ọ bụrụ na e dozirọ nya bụ ife ọzọ ka ya-eme mana ọ a mara ife kpatara ife a mezie nya nya bụ na ọzọ ama mme ọ nya butere afa a na-akpọ Ọzọemena ife dịkwa na nya bụ afa lili nne mana m ji nke afụ wee na-akọwa ya ya bụ na ọ dị nnukwute mkpa gị bụ onye igbo e nwere ụfọdụ ife ya bụ ọ na-eme n'ezinụlọ ma ọ na-eme ebe ị nọ a sị ka a jụkene ese a mụrụ nwa ọ nwụọ ya bụ ọ daa a sị ka a jụkene ese ka a marakene ife na-eme mere ife dị otu a ji eme ọ nya mere o ji dị ka a ya-asị na ndị ọcha bịazi ka anyị mma na ke ikpeazụ maka na e nwee ife ya bụ na-eme na be fa ihe a ga-eme bụ fa jụọ ese ka a mara ihe kpatara ife a mara ife mere ife a ji eme fa jụsịa nya bụ ese ya bụ nke ndị oyibo na-akpọ research fa chọwazịa kedu solushon kedụzi ka anyị ga-esi dozi ife a fa chọtazia nya bụ solushọn ọ nya bụ na ife ahụ a na-ekwu nwezie isi edozie nya bụ ife nwere onwe abịa so na oso na ife na-emebi ife n'ani Igbo ruo taa bụ na ọ bụ na anyị jụba ese ụfọdụ ife na-eme anyị anyị ga-amazi ka anyị ga-esi wee mee gịnị wee gbochi nya bụ ọrịa ọ ghara imebili ife ọ gwụsịkwa daalụ daalụ nnọọ o nwere ihe ọzọ sị ka m chịtata gị ọkụ daalụ na nke kọwa ka anyị nkọwa kọwara ọ doro m anya nsogbu adịrọ a sị ka m jụtụ gị ị ma na a gbacha na ekeresimesi anyị abatago mbido afọ dịka otu esi wee kọwara anyị mana ya wee ekeresimesi a na-agba ọ na nke ndị oyibo kpọrọ jenụwarị gbagide mbọ gbagide mbọ gbagide mbọ ihe niile ọ na-agbara mbọ ka ekeresimesi ruo ekeresimesi a ọ bụ omenani igbo hmm, ịgwa gị eziokwu o nwerọ ihe gbasara krismas na omenani igbo krismas bịara abịa ee ka ndị oyibo si weta ya bụ na a sị nọọ ncheta ọmụmụ jizọs o nwerọ ihe gbasara ya n'ani igbo kama na ị mago na ndị be anyị bụ ndị na-eje ụka na ife bịazi na-esonyenụ maka na ife i kwetazi na ị ga na-esonye na ya hmm, ọ nya bụ na i sorozie ndị ọcha mekwasị ihe ha na-eme mana ọ bụ na i nyochaa ọfụma ị fụ na o luo na nya bụ disemba na be ndị ọcha a na-enwe ihe a na-akpọ Black Friday a na-enwegasị a na-eji ohere afụ enyeregasị ndị mmadụ aka eme ọtụtụ ihe dị mma na ndụ ndị mmadụ mana i nee anya na be anyị ọ na-adị ka mgbe afụ ka ife na-aka njọ mhm. mgbe afụ ka ife na-agara ọnụ mgbe afụ ka e ji egbu mmadụ mgbe afụ ka e ji atọ mmadụ mgbe ka e ji eme ihe ọjọọ dịgasị iche iche ọ bụrụ ka anyị si tụgharịa ihe a na-abụrọzi ka ndị wetara ya si eme ya anyị na-emezi ya n'ụdị ọzọ mgbe afụ ka e ji eme ihe ọjọọ ma ịkwa iko ihe ọjọọ niile dị n'ụwa a na-emechasị ya na mgbe afụ ọ nya bụzi o luzie na jenụwarị ife afụ e mezi apụtaba ife result ma ndị a tụbara ime apụtaba i wee na-ajụzi sị ọ na-abụzịkwa ncheta ọmụmụ a kwesị ịbụ ihe ịhụnanya mhm. ihe eziokwu ihe bụ na mgbe afụ ife ama ngara ọnụ i je mgbe na Main Market ị ma ngote akwa o nwerọ ihe ị ga-egotenwu ị pụ ị na-ajụzi ọ gịnị na-eme ihe niile agarasị ọnụ fuel etinye ego ihe ọ bụla bụ ihe afịa etinye ego ndị ogbenye ama mfụzi gote chaa chaali ị pụtazi afịa na-ekwo ị ga-anọkwa n'ime afịa afụ ofu onye nwụrụ ebe heat okpofufu heat ga-ekpogide ya kpogide ya kpogide ya kpogide ya onye afụ collapse ebe afụ e bulu ya je ụlọ ọgwụ a sị na ọ nwụa ị ga-asị na onye butere ya sị na jizọs butere ya mba ọ anyị nwa na-eme onwe anyị ife na-eme anyị ekeresimesi a kwesị ife bụ ihe ya bụ a na-agba e were ịfụnanya wee na-esi ya ka e si wee kwu mana i nezie anya ị fụ na a na-emezi ya n'ụdị ọzọ o wee tinye anyị na ntamu ya bụ na ọ ga-afịazikwa alụ ndozi maka na e metụghị ya aka mgbe kwesịrị idozi ya edozi nwụrụ ya kịta onye tụkwa nsogbu kama na ife m na-ekwu na ya bụ na onye ga-ama ife ga-ama ife nke bụ na o luo ihe gbasara disemba biko ọ bụrụ na o nwerọ ka ọ ra gị kweta na o nwerọ ka ọ ra gị etinyena aka n'ife ọjọọ ezuna ori achọwana onye ị ga-atọ ị tọzi ya ka ego wee bịa maka na ana igbo na-asọ ụmụ ife dị otu a nsọ mhm. ana igbo na-asọ ya nsọ o nwerọ ka ị ya-esi tọrọ nwanne gị rie nya bụ ego ka ọ ga-abara gị uru ndụ gị ama ntokwu ogologo maka na ife ị na-eme bụ ife alụ bụrụ ife ana na-asọ nsọ nya bụ na were nya bụ disemba gosi ịhụnanya ma wepụ ihe ọ bụla bụ ajọ ife bụ ajọ echiche ị na-eche n'isi nwanne gị ọ nya bụ ife m na-ekwudebe gbasara ya daalụ nke ukwuu anyị kenere gị na ndụmọdụ nke ị na-ewetagasị na ya bụ ajụjụ maka na ya bụ ekeresimesi e nyegidere anyị ya ka mmanụ ọ dị n'omenala Igbo ajụkwana m ajụjụ gbasara ya so far ọ bụrụ na ọ dịrọ n'omenala Igbo na asị na ihe Igbo nwere bụ ịwa ji mgbe eji akọpụta ji n'ọhịa ka Igbo na-eme dịka ọdịnala eh, mana ya bụ krismas ihe ọ na-ewetara anyị riri nne kidnapper emeghọ ndị ohi eme ka e wee ka rụọ ụlọ ma gbaa moto na krismas mgbe na-asị ya bụ omenala anyị eh, ma daalụ dịka ịkọwara ya ọfụma ịkọwara m ya na ebe nghọtapụdiri ya ọ baa m ntị ọfụma na ọ bụla omenala anyị na iji wee nwee aṅụrị mana ndị be anyị hapụziri aṅụrị mebe ife ọzọ ụdarịrị nne ee o nwere ihe nsị ka ntakwa gị maka ihe anyị na-eme bụ ka ana igbo anyị dị mma Otu anyị a ka anyị ka ọ ji ya na ana igbo ga-adị mma family a sị ka njụkene gị dịka eh, abịa na omenala igbo anyị ma ihe bụ ịma nzu ịtụ edo ịwa ọjị ndị njụkwa sị m na ya ihe ndị a kpọgasị bụ ihe igbo ji ekpe ekpere ihe ndị a ọ bụ eziokwu na nwa ikolobịa nwa agbọghọbịa nwa afọ ọbụla nwa afọ igbo kwesịrị ịna-eme ya i nee anya na nke a kịta ị na-ekwu ị fụ na a sị na mgbe eji tete bụ ụtụtụ ya mhm. i nee anya ị fụ na ụfọdụ ụmụnna anyị etetesigo igbo abụrọ ihe taa igbo dịbalụ gboo ọ nya mere eji akpọ anyị ndị gboo na o tego anyị nọ anyị ma chukwu tupu ewetala anyị ụka nke bụ na i nee anya afa m bụ Ifeanyịchukwu abịa na be anyị bụ igbo e nwere ihe a na-akpọ chi onye a sị na ofu nne na-amụ mana ofu chi adịghị eke ọ bụrụ na mgbe ọbụla ị nụrụ asị na ofu chi adịghị eke asịrọ gị na ọ bụrọ ofu chi ukwu kelụ kama na abịa n'ime mmadụ enwere ndịiche ihe mere onye a ji dị iche onye a ji dị iche ọ bụrọ na anyị ama mmekọsị ife mana akara ụwa mmadụ niile abụrọ ofu ife echiche mmadụ niile abụrọ ofu ife ọ bụrọ ife chi m bu bịa ka chi gị bu bịa ọ nya mere na anyị ncha niile abụrọ ofu ife abịazịa n'ihe gbasara nzu edo na ndị ọzọ gasị bụ ife eji ekpe ekpere ọjị bụ ife eji agọ ọfọ ọfọ ka anyị na-agọ maka na ọfọ afụ ka anyị ji echekwaba onwe anyị ọfọ afụ ka anyị ji akpọku ndị mmụọ ọfọ afụ anyị ji eme ọtụtụ ife n'ana igbo a na-esikwa n'ime ọfọ cheta ezigbote ife a ga-emepụta n'ana igbo ọtụtụ ihe dị n'ọfọ lilu nne mana ụfọdụ ndị mmadụ amarọ ị ma na ọ bụrụ na anyị nwa bụ ndị togoro eto na nna mụtarụ nna m mere ga mee ya mechasịa nya nna m wee mee ya mechasịa nya ọ nya bụ na anyị ga-esokwu ya na-eme ya ọma anyị ama nwee nghọtafe na ya mana i nee anya ị fụ na anyị bido n'ụmụaka medebe ya anyị ejirọzi ya wee too akụzirọlụ anyị ya o mezie ndị na-amakwado ihe gbasara ya tozie fa dịkwu less ofu ese a na-agwa gị ka a mara ka ihe a si wee dị ọ nya mere na ị pụta n'ọtụtụ ezinụlọ anyị asago ọtụtụ ife ma ndị je buru ngwongwo eji alụ ọrụ tụfuo sị gịnị na nke a bụkwa nke abụrụ ajọ mmụọ bụrụ enu bụrụ ana e mechasịa o jide fa na-ekwutọrị jide fa na-egbu maka na ife onye na-amarọ maka ya na-eje na-emetụ ya aka mhm. onye na ị ga-eji jụọ ese ka ị mara ife bụ ife afụ dị ebe afụ marụ ka ndị gboo si mee ife a mara ife ife a weta n'ezinụnọ tupu ị kpaba ya aka maka na ị kpaa ya aka na-amarọ ife ọ bụ ọ ga-ebutere gị nnukwute nsogbu n'oge na-adịghị anya so na ọ dị mkpa otu a si kọwaa kịta ị marụ na nya bụ ife ị gụgasị dị mkpa n'ana Igbo ọtụtụ ihe ọmụ na-alụ ka nkụ mana ụfọdụ ụmụnna anyị amarọ ya so kedu ife kachasị bụ na tupu ị baba n'ife ịjụ ese ya ka ị wee mụtanụ ka e si eme mara ife nzu na-alụ mara ife edo na-alụ marakwazi ife e ji ọjị eme ọ dị nnukwute mkpa ọ gwụsịkwa okay nna anyị uncle IB daalụ na nke ikwuru maka na ihe niile i kwuru bụ okwu ndụmọdụ bụ na nwa afọ igbo ọbụla kwesịrị ịtọ ntị n'ala gee ya ntị ee dịka omenanị Igbo si wee dị ee dịka onye ịbụ onye agụrụ ee a pụta sị na a na na onye a chọrọ ịnụ nwaanyị mana ọ nọ n'obodo oyibo ee sendị ego sị ka o mee ihe nwaanyị mee everything mana nya nwa bụ nke nwoke nọ n'obodo oyibo a nọrọ ebe a gbaara ya nkwụ nụọrọ ya nwaanyị nya bụ ihe o kwesịrị ekwesị n'anị Igbo ee a sị na mana a fụlụ ka eme eme ka afụ adị m atasị ụfọdụ n'ime fa ụta maka na marọ ka onye si nọrọ n'obodo oyibo ya bụ ofe ife m na-akwadebe gị mana mara marụ na ife na-alụkarịsị ọrụ na be anyị bụ iche ego nwaanyị mgbe ọbụna e ji ebu unu chee ego kpọọ afa onye e ji maka ya wee na-eme ya bụ ife mmụọ anataghị ya maka na e nwere ife ya-abụ i chekata nya echiche ị ma-ama ihe ị ga-echeta na ya mana nke onye ma nya kwuo maka ya ọ tụ m anya na m ejego ụmụ ụfọdụ ife dị otu a ị mago jee ebe a na-eme ụfọdụ ife dị otu a ejego m fụ ka e si eme ya ọ ndị ezinụlọ ya bụ nke nwoke ya-abịa na ọ bụrụ na nke nwoke anọrọ ya fa bịa ọ nya bụ ezinụlọ na-ereprezentịzi nke nwoke na-anọchitezi anya nke nwoke e wee kwubezie ife e ji maka ya wee bịa e wee kwuo na ọ kwa onye dị otu a na-achọ ịnụ onye dị otu a e wee mebezie omenana niine dị n'elu ya hmm. maka na mgbe ọbụna ị fụ ezinụlọ na ezinụlọ agbakọ mmụọ ezinụlọ na mmụọ ezinụlọ anọ ebe afụ hmm. ihe ọbụna a na-ekwu mmụọ ezinụlọ na-anụ ya hmm. ihe ọbụna e weta ka a na-ekenye ndị nkịtị ka a na-ekenye ndị mmụọ so otu a ka ọ dị ya bụ na i nyochaa ya ọfụma ee n'anya ịfụ na o nwere ife kpatara ya maka na ọ bụrọ mmadụ ncha niile na-eme ya mana n'uche nke m na n'uche ndị na ndị ndị anyị jụtagoro ya bụ ajụjụ Mm. ọtụtụ ha n'ime ha na-akọwa na ya bụ ife ezighị ezi ọ dịkwa dịka ka mmadụ ịnụ nwaanyị a bịa nye nke nwaanyị mmanya ka o binye di ya o ruzie ebe ahụ ọ ga-ebinye di ya mmanya ahụ o buru ya wụọ na Mm. na ya bụ ife o kwesịrọ Ọ dịrọkwa ekwesị ka a mma- na-eme ya ọ n'ala dịrọkwa Igbo. mma ọ dị ka nke ị na-afe ekwu Mm. ka m were ife a wee kọwaa ụfọdụ ife merụnụ maka na o mekwa na oge nke mụ nwa mgbe m je ịnụ nwaanyị ee ọ bụrọnụ na a na-amagasị ụma eme ya bụ ife ma nnọọ ka obodo sizi wee bịa dị nke ikpeazụ atana ndị mmadụ ụta na-eme ya maka na e sigo ebe a gbuo ọtụtụ ndị ruo taa akọwala ihe mere onye afụ e nwere ndị bụ na ofu mmanya a ka e buru bunye nwoke bịara ịnụ nwaanyị ọ ṅụsịa mmanya a si ebe a naba o mezie ụfọdụ na-atụ egwu na amarọzi ndị bụ ndị amarọzi onye bụ onye maka ka ọra agbakọọ ndị ajọ mmadụ nọ n'ime ya ị marọ nke onye na-eche ee ọ ka nwa ya bịa nụọ di ka o wubekwa na ọ nụọ di nwee ego ngwanụ bịazịa ka ị nụọ di anụ ọ tụchie ya ofu ife n'ikuku mmadụ si ebe a naba ebe a na-agbakọ a na-eme na a bịara eme mmemme mmadụ nọ ebe a na-achọ onye ọ ya-akụ nsị na-achọ onye ọ ga-aya pin ọtụtụ ihe ọjọọ gasị bụ ihe butere ụmụ ihe a ndị mmadụ jizi ezezi ndụ ndụ ka a na-ezekwanụ ada amakwanụ ụma eme ya na ọ ndụ ka a na-eze o wee butezi ihe dị otu a mana o nwere ife m chọrọ ịkọwa dịka mụ nwa mgbe m je ịnụ nwaanyị hmm. anyị butesịa ihe niile anyị gotere ihe niile hmm. ebutere mmanya niile ebutere nkwụ enu ebutere nkwụ dị iche iche mana o nwere ihe bịazi mee ebe afụ a bịazie chọbazie mmanya achọba o mana asị ka amarọzi ihe mere ị na-anya mbọsị afụ ndị mmadụ nọ na-abalụ m kedu ihe m o ji bụrụ fanta ka ha fụ nwunye m bu wee na-achọ m ọ bụrụ ife ifele mana ịmago na mụ nwa bụ mmadụ makwanụ na ya bụ ife ezirọ ezi mana obodo mmadụ ka m bịalụ ama m bịa babalụ fa mba ma ọ kparịba fa m jiri nwayọọ kwanyere onwe m ugwu ka emegoro ihe emelụ mana o do m anya na enu na ana ma na m wetazu ihe niile mm. ị fụgo ya so ụfọdụ ndị aghọtarọ ya ụfọdụ ndị ghọtara ya mana a ga na-ata gị ụta sị gị gị nwa bụkwa onye omenala mere ife dị otu a ya bụ na m jikwa ohere a wee na-ayọ ụmụnne m sị fa biko onye fụrụ ya bụ ihe onyonyo ebe ụdị ihe dị otu a merụ gbagharụ na o sisirọ m n'aka egozu m ihe niile mm. kama na ọ dịgo ka ọ ya-adị mana mụnwa mekwanụ gịnị mụnwa gbazia nkịtị sị ma ya bụrụ na ihe a na-eme na ọ na-agafe so na ọ ya merụ ndewo anyị kenere gị na i nyere anyị ndụmọdụ i wetara ebe a o juru m afọ ihe mmụta ị kụzikwara m maka ka ị na-akụziri m ka ị na-akụzikwara ndị ọzọ maka na ebe anyị nọ bụ na igbo ga-adị mma famili ụwa na-enene anyị eziokwu ndị ọzọ nọkwa na-amụta ihe ndị eziokwu nọ ma obodo oyibo ma ihe niile onye ọbụla na-ege ntị na-amụta ọtụtụ ihe eziokwu anyị sị gị daalụ Daalụ. daalụ na ya bụ oke ihe mmụta nke ị kụziri anyị ndewo anyị sị na ọ ya adịrị gị na mma gị na ezinụlọ gị. isee anyị ji ọpọchuniti a wee na-ekene ụmụnna anyị ndị nọ ebe niile dị iche iche ụnụ anụgo ihe awa ọnkụl kwuru ụnụ anụkwo na ndụmọdụ o nyere Site Ọ ya n'ọrụ. gbakwaziri ọkpa ike wee na-ekwu okwu ịjụ ese na ịjụ ese mara mma n'ala Igbo na a jụba ese na ihe ga-adị mma maka na n'oge gboo gboo gboo na ndị nna nna anyị na-ajụ ese na ọ bụrụ na ihe mee nwata maọbụ ihe mee yut maọbụ ihe mee n'obodo na a na-ebu ụzọ dobegodi ya bụ ihe jee jụọ ese ka a mara ihe buru ya ahụ a jụchatasịa ese e wee mara ihe a na-eme ihe ahụ mere ana igbo anyị gboo gboo ji wee kazie oge ugbu a mma mana oge ugbu a na anyị adị ajụzi ese maka na ọ bụrụ na anyị na-ajụ ese ya bụ mmanya a na-etinye poizin akaraghị na-eme maka na o mee nke izizi a jụọ ese nweta onye mere ya taa nya afụfụ dịka omenala igbo si dị onye nke ịbụa ga-ama na o mekwaa ya na a ga-ejidekwa ya ya bụ ihe akwụsị mana ọdịdụ na anyị kwụsịrị ịjụ ese onye ọbụla dịzie fri nke ndị oyibo na-akpọ fri anyị naghachi n'omenala anyị omenala anyị mara mma omenala igbo mara mma geekwanụ awa ọnkụl ntị ọ dị gboo gboo gboo na-akụzi onye ọbụla ka onye ezigbo mmadụ ị bịa na klaasị nke ọ nọ n'ime ya ofu nkụzi ya ka ọ nọ na ya ka ọ bụ nke baara onye ọbụla anyị bịakwutekwa ya tude ofu nkụzi ahụ ka ọ na-agbakwa ụkwụ na-asị onye ọbụla natawa na ala Igbo mara mma mana nke bụ eziokwu bụ na anyị nweta ụdị mmadụ ị bụ ịtọ n'ala Igbo obodo adịgo mma anyị juru eju kama na ụfọdụ na-aghọ onwe fa aghụghọ mana nwayọọ nwayọọ fụ eziokwu ya na-apụta maka na o nwerọ ife ka eziokwu ee igbo bụ igbo ekenekwa m unu ọzọ daalụ si nke chi nya zelu daalụ ekene m unu ka unu si esonye anyị amamife bụ obi n'igwe na-enye ya na ọ bụrọ mmadụ na-enye ya ee ma ofu ife m na-ekene chukwu n'isi m bụ na m kwuru na otu a m dị ka m ma-adị na m ama agbanwe agbanwe ihe a bụ eziokwu ka m ga na-ekwu na otu a ka ọ ga-adịrị gaba maka na eziokwu bụ ndụ ọ ihe e ji mara ana igbo e mere enu mekwaa ana ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ eziokwu bụ eziokwu ara ekpu eziokwu aka ya bụ na ihe m na-ayọ ụmụnne m bụ ihe onye na-amarọ ya jụọ ka a kọọrọ ya ka ọ dị ọ mara ya ọ ya bụ na-etinye ụkwụ n'ihe ọbụla ma ọ na-etinye isi n'ihe ọbụla ka ọ mara ka nya bụ ife dị ka ọ ghara ịbụ nke ya bụ e mesịa sị ọ bụrụkwa na m ma nyara ime nya bụ ife ọ bụrụkwa na m ma nyara itinye isi etinye maka na ụwa anyị nọ na ya ụka ofu mbịa ka anyị na-abịa ofu nwụ ka anyị ga-anwụ mana ọ bụ na anyị were ihe a anyị na-eme na-eme ya n'usoro n'usoro ị ma na nsogbu amandịrọ ọ gwụsịa ka ọ ra n'ọnụ ọfọ anyị na-agọrọ bụ na ọ ga-adịrị gị na mma ogologo ndụ na arụ isi ike dịka ị na-ekiri biko na-share ya ka nwanne gị na-afụ ya wee na-amụta daalụ